n'enu anị be m daalụnị ee eh, tata bụ orie ya mekwa ya ọhụma o tata bụ orie na anị Igbo niile na amaga na anyị adị eji ụbọsị ndị bụ afịa ya egwu egwu ee eh, orie ka anyị ji ebuni nụa na nkwọ ezulu ike na eke ikposho anyị eje afịa sie nye ori anyị rie orie ọzọkwa ebunie nụa na nkwọ ya bụ orie dị dịka nye oyibo akpọ monde n'ebe anyị bụ ndị enu anị nọ tata bụ orie o nwe nye m chọ ka anyị nebanye anya isiokwu anyị ga-enebanye anya tata bụ isiokwu ọ bụ na ọ dị mkpa shinne ndị mmadụ etiga ọnụ n'ọnụ oyibo abansị mba anwa bụzikwa ndị ọ bụ na-akwụti ọnụ na nye gbasa n'ezinụnọ n'enu anị ka ntụnye ọnụ n'ime ya bụ nye ndị naijiria akpọ big brother naija ọ bụ na ị bụ ezinụnọ n'enu anị naanị ka i si ekiri ya bụ big brother naija ya ekiri ya n'ụnọ be ka ọ bụ ekiri ya n'ilo maka asị wene akwụkwọ nne ewu kwuri ka ụmụ a ga-akwuri be ka ị na-akwuri ya bụ akwụkwọ elokwa na ụmụaka bụ ọzụ enwewe uche nwa ọbụna wa mụpụsha ga n'afọ nkiri nkiri ka o kiri ndị mụnụ a ka ọ mụsha n'aka wee o nee ya anya ọ mụsha n'aka yi ọ bụ na eme ọhụma omume ọhụma agwa ụmụaka mụ gbajikwa m ọhụma ọhụma adị wee lụzụ a bụ nke we hụ ndị mụnụ wee bụ eme ọ bụ na nke egwu awe n'ọnụ nke we hụ ibe eme abụ emụla ilu enyi ezo nzizo ekiri ya bụ big brother naija wee nyo yi na-ekiri ikposho gba ọtọ wee na-emesi nye ndị ọ bụ na mbụ ee akata na-ekwushe ka ọ bụ nye ọ bụ na ụmụaka adị eme nye ọ bụ na okwu alụ na okwu ayịyọ kwa agọsịzi na telivishọn yịnwa bụ onye aba na-ekiri ya ọ dị na mma bụ ị na-ekiri ya n'ụnọ be yi amaghịkwa nri na-edete wee na ndị luge mgbe ashọ iri na asatọ ekwesịrị ndị dịka elu mgbe ashọ iri na asatọ ekwesịrị ịga na-ekiri na yịnwa bụ onye karịga mgbe ashọ iri na asatọ aba kpọshite onwe n'ụzọ na-ekiri ya ipizi ya kịka i lo na ụmụaka ga-eme ya akwụgawa mkpụlụ n'ime nụ ee maka na ya emeghe ya bụ nwata ọ dịzịa dịka na o nwe nye ọ dị mkpa na ya bụ nye dị chọna ka ọ hụ i je mezi o je enyo ya ka ọ hụ ka ya bụ nye ọ hụzi ọ bụ na ọ bụ na ezigbo nye ya enyeghị aka n'ibibi ụmụ ya ya azụ bibi meghe wee na ụtụtụ nta ndị asụ wene nkwụ ekpa na ụtụtụ ka ọ nya na anyasị ihe na ụmụ ya aka jee kpaa nkwụ ga-emeni we anwụrụ bụ omesịa omesịa ya akpọmolo mana ya bụ ụzọ kwụzini we ya ya bụ biko asụwa na oso nwa eze kwụọ ka o mesịa uloko ata nke oke so ngwele ma mmiri ọ kọ ngwele ọ ma akọ oke natọ ndị ọ bụ n'elu wee kpughe ka o kpukwame esokwa wee kpu nke ụmụ ya wee si zụị si n'ọzụa ụmụ ya zụkwame wee ụmụ na-enye jọ njọ n'ime ọ bụ na-enye mmegide ọ dị na mma ka i si ụzọ ụtụtụ ntanị kụzie na ụmụ dịka elu n'ogo mgbe ụwa wee si akpọ akwa nwa dịka elu n'ogo mgbe ọwụwa ọ kpọma akwa o lukwu oge iyi akwa ọ ga-enwekwu ike iyi ya enyekwana ụmụ ya aka enyekwana ụmụ ya aka kwee chụkwa nta mgbe dị kwesịrị ije nta biko chekwama ezinụlọ ya ị bụ okposho ị bụ oke ihe ndị enwesị na ya bụ igwe okwu m ji ekwu okwu ọnwụ ọ dịkwa mkpa maka o mebela ụmụaka atụtụla wee kirike nye dị na igwe okwu a na-adịwe ka ọ bụ nke nnewe ahụsịa wee nye ndị ọ bụ n'anya ekwesịrị ịhụrị ụmụaka dịka elu n'ogo mgbe ọwụwa akpọmewa akwa o mesịzịa n'isu ya akpọmolo na ọkwụkwọ eje n'izu ahụ baa gaa mana ya kpọwa izu ị mara ya marina ya bụ ka a wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ga-awọrị aka mmadụ na gboo ka achụ ewu ojii si n'ọnụ taata jeme maka na asụ wene si taa gamekwa agwa oshi adịwasị ya weche ndị o zupụ si taata jeme ị chọ ikiri ya bụ ajọ nye wa akpọ big brother naija kpọchite onwe ya n'ime ụlọ ọ dị na mma ya achọ ikiri na jee bụ ụmụ ịdị mma na ọhụụ ọhụ dịkwa na mma ofu nye ọbụwa niile ụmụ ya ekiri wee nene akwụkwọ ị ga-akpari ịkpari ụzịza akpari mewe ụzịza ịkpari ọbụlụ mgbede akpari mewe ọbụlụ mgbede ịkparị ọgbọ nkwari m ọnwụ akparị mewe ọgbọ nkwari m ọnwụ mkpa akwụkwọ ọbụna nne ewu kparị ka ụmụ ha ga-akparị ọma mesịsị ya ajụma bụ amakwana mbe isi ban n'afọ amakwana mbe isi ban n'afọ mana ya ukwuziri wee nye ndị wee mesị ka ọ dị ọnwụ ọfụfụ ka m ga-apụcha n'ilo were siga seme ka were ọkwụ na-ese ahụne nna dị mgbe ese ya maka na nye adị n'ụlọ ọ dị n'anya n'ụlọ so ya bụ ọ ma nwa obe nsi mụcha meme ya ka nsị ka anyị nebanye anya tata ya nwụrụ anwụ na ichu ada asọ m amụchi nne tata bụ orie dịdị ka mọnde n'ọnụ oyibo ka njisi karị ụnụ ka ọlụ ụnụ ga-alụ bụrụ ọlụ na ezinụnọ ụnụ si ezinụnọ bido maka na ụnọ ka egwu si efululu mmadụ esi ilo ka ya bụ egwu si ụnọ fululu ụnọ ka ọ bụ na edokwa mega ezinụlọ ya ụmụaka ndị na-agbasi ọtọ n'ilo ezijesi n'ike ozi na-achọrọ ka ewe na-enwe mmekọ tupu okposho na oke ị ga-eji nwe mmekọ na mgbe ọbụla anụ gị wee di na nwunye mana enu kịta na ọ dịzi na nọ tupu iji ya amarị na ya ahụ nwa ndụ ntakịrị obulughị afọ ọ bụ na enu mbụ da edu wee du naanị nke dune ya nke tụmena imedọ ọ chọ ịnụ na ọ chọrọ ịnụ na ọ ga-anụrị ya mana enu kịta adịwo adịdị edu nazi ụfọdụ amụọ na ebe na dịwe ke nwa onye mezi na tọlu na onye ụtọ mi ọ chịkọ na ebe onye ebe nne na dị ene ya bụ ka a nabachalu na n'oye dị n'ọnị o mesịkọ na echi ebo ike ya anọghị anọgharị anyị si ya bụ ọ dị mkpa n'isi ụtụtụ chịkwama ụmụ ma ike ime ikposho maka ọ bụ na asụsụ ikposho asụwane oke nwanụ na-adụ ji ọdụ ji awa anị sị ya ji awa anị na ị na-awakwa anị biko na-ezoma onwe gị maka onye oshi aga-ezu gị ya bụ na ewe na-adụ onye oshi ezukwa ji wee adụzụkwa ji ya zokwama onwe ya bụ ka a chịa ụmụ anyị nyenị we aka zụkwama ewe ka ewe nwe ike chịkwama onwe we kwala eweri na onwe we dome na ilo dome na abụ obodo ni nnọ achọrọ m ịkpọ n'afa ọ ga-adị dịka na-eme mmebi afa mana onye ọbụna amarị na m marị be m bi amarị ebe nnọ ụmụ anyị akpaghe na ilo ụnọ ka a ga-esi nwee ike dozime ya bụ okwu ọ bụ na na ilo ebu nne mmadụ ya mma na-enye nwa ya alụ nwa ya okposo mana ọ tụgharịa nwa ogosheni ọ tụgharịa ogosheni ya erie nwa ma- nwa nwocheni nwa nwocheni nwa nwocheni nya atemari mbụ bụ na ihe ihe nwa si m damia ọ bụ na nwa m ihe m nwa dịka elu n'ogwu ihe ndị mụ na oyi emewe ị ga-ajụ nwa ya nwa ọbụla ka ọ na-alụ ọ bụ okposo ọ bụ oke nwa m ewekwana iwe ka ị ga-elu onye na iji elocha ego ni ka ọ bụ ya ezugo oshi ofu oyi m nọ ga na-eshi na-esi ekwu okwuzi ya nke onye ụjọ adịghị n'anya ya aza ebe i si nwecha ego iji gonye ndị kwachana maka ọ ga-eso rie maka ese maka idobolo daalụnị ee ya bụ tata bụ orie ka esi kwu mbụ ka m kwụ abụọ ya mekwa anyị ọhụma na akpọkwa ụkwụ alue mba ee achụkọ nwe ada echụkọ na anyị nwe ada ee ọ bịara egbu anyị gbuo onwe abụkwọ na ajọ ekpele o ebe ezume na ya ajọ nya ajọ izu ya tụọ n'isi ee ọgba mkpị tụọ ajọ owu isi ebulu asụwe n'isi azani ka o ji awụ ụgba ee chukwu ya gọzie anyị gọzie nye ati aka ndị chọzụkwa ka e mebie nke anyị chukwu ya mebie nke we ya ka we ibu alọ daalụnị ee ụbọchị tata ya mma ya ọhụma ka nkwụ mbụ ka nkwụ abụọ n'afa chukwu ka enigwe n'ụwa ise